Go míle maith agaibh. Níl sibh in ann teideal an rud a fheiscint, níl a fhios agam an rud maith nó rud dona é sin. Yeah, Ruth, raibh fhios agat cérbh é ábhar mo chainte. So, so, so an teideal atá roghnaithe agam ná Cad Chuige Airgeadas Agus b'fhéidir go gceapann tú, Á, Mac a' Bhaird, cén saghas amadáin atá ann, tá a fhios againn ar fad cad chuige airgeadas. Ach le blianta beaga anuas bhí mé le bheith anseo 18 mí ó shin i bhur dteannta agus níor éirigh liom teacht agus bhí scéal na Gréige go mór sna meáin na laethanta sin. Agus ansin tháinig an scéal sa Chipir agus bhí muidne tar éis dul tríd ár gcuid trioblóidí le na bainc agus muidne ag sábháil na bainc leis an gclár tarrthála so bhí bail out. Agus ansin sa Chipir bhí bail in. Agus na daoine a bhí airgead acu i dtaisce sa bhanc, do thógadar an t-airgead sin. Agus dúirt mé liom féin, Cripes! Tá muid, tá siad chun gach uile pingin a thógáil uainn, idir an cáin a n-íocann muid agus an t-airgead a chuireann muid i dtaisce. Agus ó shin, is dócha, ag plé cás na hIodáile le déanaí, go ndúirt Banc Ceannais na hEorpa go raibh ar sealbhóirí na mbannaí íoc as. So, cé go bhfuil na rialacha ag athrú agus is dócha go bhfuil sibh bodhraithe agus go bhfuil leadrán oraibh faoi chúrsaí airgeadais ag an bpointe seo, Um an cheist a ritheann liom, cá bhfuil muidne san áit seo ar fad? Um cén fáth nach bhfuil an duine daonna sa lár? So maith dom ach um níos mó, tá mé chun níos mó suaracht a thabhairt daoibh tar éis an ceol, an feoil, seo é an begging bowl is dócha. Um. Agus eh, sin é, níl a fhios agam an gcloífidh mé leis seo, céard a tharla, cén fáth, cá bhfuil muid, an dtarlóidh a leithéid arís agus céard atá i ndán dúinn? Agus arís, tá i bhfad an iomarca ráite eh, sna meáin eh, le blianta beaga anuas. I bhfad, i bhfad an iomarca. Tá an spás ar fad tógtha ag airgeadas agus eacnamaíocht. Ní féidir leat an diabhal nuachtán a oscailt, tá. feiceann airgeadas chuile áit. Tá mé féin bréan leis, níl a fhios agam conas, ach, ach tá sé ag tógáil an spás intleachtúil, an spás, an psychic space, chuile rud tá sé á thógáil uainn. Ach, eh, eh, b'fhéidir gurb é seo an t-am machnamh faoi seo anois agus muid, Tá súil agam go bhfuilimid ag teacht amach as an gcúlú eacnamaíochta seo. Táimid théis dul tríd cúlú eacnamaíochta ba mheasa ó na tríochaidí. Bhí sé go hainnis ar fad agus agus an cheist a chuir Minsky, agus ní raibh mórán aird air i gcaitheamh a shaoil anseo, ach an féidir leis tarlú arís? Agus scríobh sé an leabhar seo, nó foilsíodh é don chéad uair in ochtó ceathair. Agus cé go mbíonn na timthriallacha gnó seo ann, ní raibh aon rud den tsórt seo agus a chonaiceamar in 2006, 2007, de réir mar a an cheist a chuir Minsky sna hochtóidí, tharla sé athuair. Bhí an. cúlú eacnamaíochta an an géarchéim airgeadais mhór seo. B'fhéidir a rá nach raibh rabhadh againn mar bhí an géarchéim san Áis in 97, an na trí fir is na saoithe sa seomra. LTCM, bainistíocht chaipitiúil fhadtéarma, treoir acadúil. Chaill siad trilliún dollar i 98 agus ansin bhí na, bhí an dot com bust in 2000. Mar sin bhí rabhadh againn, bhí an-chuid rabhadh againn ach ligeamar don phéist seo, ligeamar don rud seo tarlú arís. Níos measa fós, ní raibh muidne á thuar, na heacnamaithe. Ní raibh na háisíneachtaí rátála in ann é a fheiscint, bhí siadsan ag tabhairt triple A do chuile rud agus nuair a bhris gach rud, thit gach rud as a chéile, you know, gach duine lena lámha suas, ní fhacamar é seo ag teacht ar chor ar bith. Cuireann sé i gcuimhne dom Faigheann tú glaoch ó Raidió na Gaeltachta Dé Domhnaigh tráthnóna Dé Domhnaigh Tuigeann muid go mbeidh titim ollmhór ar an stocmhalar sorry b'fhéidir oíche Dé Luain beidh go raibh titim ollmhór ar an stocmhalartán inné cad iad na himpleachtaí nó céard a tharlóidh agus Rud, cé fáth go mbeadh aon suim ag éisteoir i mBaile Bhúirne nó i gConamara faoin diabhal stocmhalartán nó nó pé rud atá á dhéanamh ag cara Sorcha Warren Buffett na laethanta seo, cén suim a bheadh acu? Agus seo é an an an an an an cheist atá agam fhéin, cén fáth, tá sé cosúil le nuair a fhaighim na glaochanna seo ó ó Raidió na Gaeltachta, Cuireann sé líne in leabhar Tim Robbins, Even Cowgirls Get the Blues i gcuimhne dom, bhí coinníollacha nó cúinsí idirnáisiúnta go hainnis mar ba ghnách. Is cuma dáiríre. Is cuma sa tsioc. Ní aontaím le Sorcha. Dúirt Sorcha ar ball, Á, tá, is figiúirí iad, tá ciall, níl iontu ach figiúirí ar leathanach. Níl iontu ach 0 eile, 0 eile. Chaill LTCM trilliún. So what? Cén, cad is trilliún ann? So, so, an fáth go bhfuil suim agam faoi seo ná cad é an tionchar ar an fíorgheilleagar, orainne, ar daoine. Ba chóir go mbeadh an córas seo ag obair dúinne, ag éascú ár gcuid saol, ní go mbeadh muid inár sclábhaí aige. So, mo leithscéal faoin íomhá seo ach. An teoiric eacnamaíochta a haon a náid a haon ná go bhfuil, go dtugann muidne ár gcuid saothair do chomhlachtaí, go bhfaigheann muid íocaíochtaí ar ais agus go bhfuil gníomhaíochtaí eile ann, tá na bainc ann, tá an rialtas ann agus tá Francois Quesnay, a tháinig suas leis an rud seo, bunaithe ar an sreabhadh fuil timpeall an choirp. So, seo é an córas atá deartha againn, atá curtha le chéile againn. Ach in ainm Dé, tá muid, tá muid, ní amháin nach bhfuil an córas seo ag obair dúinne, ach anois caithfidh muidne íoc, íoc as an gcóras. Chosnaigh an, an, an chaoi ina ndeachamar trí, chosnaigh an, an, an bailout do na bancannaí anseo in Éirinn, €9,000 do gach uile duine againn, páiste, bean agus fear. Cheap Honohan os comhair an Oireachtais, dúirt sé gur chosnaigh sé €100 billiún againn. Chuirfeadh sé sin duine nó dhó thuas le Richard Branson. Ach an rud atá caillte agam, ceapaim, ná go bhfuil dearmad déanta againn faoi.

nuair théis an faisisteachas sa Ghearmáin, théis an méid a thit amach. Agus má smaoiníonn tú faoin duine daonna agus faoi saoirse, luaigh Caoimhín saoirse níos luaithe inniu agus cé chomh tábhachtach agus atá saoirseacht. Agus nílim ag tabhairt, ní Marxist rant é seo ná rud cumannach, tá rudaí mar seo ag teastáil ach nuair a tharlaíonn sé go bhfuil, an phéist seo cruthaithe againn, nach bhfuil aon tábhacht leis an duine daonna, mar an rud a thaispeáin Sorcha inniu, agus tá sé beagáinín an bonn bainte inniu, muna bhfuil duine in ann na bun rudaí a fháil ar an saol go bhfuil tú, go gcaithfidh tú, go bhfuil tú anseo chun an rud eile a chothú. Caithfidh muid luí siar agus machnamh faoi seo, i mo thuairimse. So, so, céard a tharla? Bhuel. Pfff, ní féidir mórán a rá faoi seo, níl sé go hanéasca é seo a fheiscint, ach seo sócmhainní bainc i gcomparáid leis an olltáirge intíre, nó the GDP. Agus thíos anseo bhí sé, sin é an meán. So seo é an meán sócmhainní bainc. So ag 200%, tá na bainc dhá oiread níos mó ná na geilleagair atá go bhfuil siad ag tabhairt seirbhísí dóibh. Téann sé seo suas go dtí 400, just seo é an meán, ach sócmhainní bainc i gcomparáid le GDP in 2008 bhí sé thuas ag 400 ina iomláine. Bhí muidne mar Éireannaigh anseo, so chruthaigh na bainc airgead. Mar shampla, sa Bhreatain idir 2000 agus 2008, Chruthaigh na bainc dhá trilliún punt. Ha! Muid ar fad ag dul go Mars agus ag teacht ar ais. Dhá, dhá trilliún punt! Cá ndeachaigh an t-airgead sin? Chuaigh beagnach 40% agus is airgead leictreonach den chuid ba mhó a bhí ann, chuaigh beagnach 40% isteach in urrúis airgeadais eile. Mar sin d'fhan sé sa chóras airgeadais ag déanamh rudaí aite. Em, chuaigh, em, 50% isteach in réadmhaoin, réadmhaoin tráchtála agus réadmhaoin phearsanta, nó eastát réadach gabh mo leithscéal, agus níos lú ná 10%, 8%, isteach sa fhíorgheilleagar do ghnólachtaí. Tá 8% den airgead a cruthaíodh ag dul isteach i dtáirgeacht agus ag soláthar earraí agus seirbhísí atá uainn. Tá breis is 90% imithe isteach in eastát réadach agus 40% sa chóras airgeadais, an-chuid de in amhantraíocht. An deacracht, agus seo, ba é seo croílár na faidhbe agus ba é seo an, má léann tú Minsky, ba é seo, seo é an rud, an-an-nimhneach ná an neamhsheasmhacht, neamhsheasmhacht a chothaíonn an córas airgeadais seo ar fad. Anseo in Éirinn in 2007, bhí leibhéal fiacha pearsanta againn. Dhá chéad tríocha sé fán gcéad dár ioncam indiúscartha. Dhá chéad tríocha sé fán gcéad. Bheadh ort teacht ar ais cúpla uair chun do chuid fiacha a aisíoc ón ioncam indiúscartha. Tá sé sin imithe síos, tá sé ag céad caoga fán gcéad so ní bheadh tú in ann é a aisíoc i gcaitheamh do shaolré, b'fhearr fanacht ar Mars. Ach tá sé ag éirí arís ó dhá mhíle is a dó dhéag. Agus. Ba mhaith liom tagairt a dhéanamh do chara Sorcha arís, Warren, nuair atá seisean ag glaoch. Rud eile a bhí ann ná na díorthaigh, derivatives, agus ghlaoigh Warren Buffett airm ollscriosta orthu, weapons of mass destruction, agus b'in a tharla dar ndóigh. Dar ndóigh rinneadh cinntí. rudaí a rinne baincéirí. Is cuimhin liom, an bhfuil an ceamara sin ar siúl? polaiteoir, polaiteoir Éireannach ag rá gur chuir sé glaoch ar Michael Fingleton ón mBruiséil agus go bhfuair sé morgáiste thar an bhfón de luach 125% dá theach. Sa Mheiriceá, mar shampla, tá, is trua nach bhfuil tú in ann a aghaidh a fheiscint, tá, tá scéalta ann, má léann tú Michael Lewis, fear ó Mhexico, bailitheoir sú talún, deirtear nach raibh aon Bhéarla aige, níl a fhios agam cén fáth go ndeireann siad é sin, fuair sé morgáiste chun teach a cheannach i gCalifornia, seacht gcéad seasca ceathair míle dollar ar an teach, a thuarastal, cúig déag míle dollar in aghaidh na bliana. roimh cáin. Bhí, bhí scéal ann chomh maith faoi struipeálaí, nó is maith liom struipeálaithe, agus tuilleann siad airgead ach bhí iasacht aici ar chúig theach so bheadh ort bheith ag leibhéal áirithe nó ní bheadh éadaí ort ar chor ar bith ó mhaidin go hoíche, ní bheadh an t-am agat iad a chur ar ais ort. Agus an. An fhadhb leis seo ar fad, tá sé greannmhar, bhí, tá sé pianmhar, an fhadhb leis seo ar fad ná, agus sibhse atá níos aosta sa seomra, an cuimhin libh Yazz and the Plastic Population? sé suas, an t-aon bealach le dul, nó the only way is up, baby. Cheap gach uile duine go raibh, nach raibh bealach amháin le dul ná suas. Agus.

agus tá tú ina lár agus is cuimhin liom dhá mhíle is a trí, ceathair a bheith ag breathnú ar an rud ar fad agus tá gach duine sásta. Tá ár dtuistí sásta mar tá praghas an teach imithe suas. Ó! Cripes! Is fiú sé chéad míle teach i gContae Longfort, in ainm dílis Dé, sé chéad míle teach i gContae Longfort, céard tá, agus. Tá na meáin sásta. Fostóirí Rúáin, tá an cuid faoi eastát réadach níos tiubha ná an nuachtán féin. Tá siad ag tabhairt isteach, tá RTÉ ag tabhairt isteach na céadta míle in fógraíocht. Tá na polaiteoirí sásta mar tá an t-airgead ag teacht isteach, cé go raibh sé, tá airgead cánach aon uaire ag teacht isteach. Tá tá na státseirbhísí sásta cos tá siad ag fáil ar bhealach éigin an t-airgead seo. Tá na baincéirí sásta tá airgead ag dul amach an doras tá siad ag tuilleamh ús. Tá gach duine sásta. Tá gach duine happy. Tá gach duine ag dul ar aghaidh ar an ar an tonn seo. Agus ní é tá é stop. Ní hé, tá, just the mania, bhí sé dochreidte, ar aon nós, tá mé imithe ón bpointe. So, yeah, the only way is up agus em go tapaidh, go tobann, bum, fuaireamar amach go raibh an rud seo bunaithe ar gaineamh eh, eh, súraic. Em. Níl mórán graf agam ach b'in a tharla le praghsanna tithe na Stáit Aontaithe. Thosaigh praghsanna na tithe ag titim agus nuair a thosaíonn an rud timthriallach seo, nuair a titeann luach na socmhainní agus ansin níl na bainc caithfidh níos mó caiptil a fháil ach níl daoine in ann na billí a íoc agus bíonn dífhostaíocht agus tosaíonn an rud ag titim as a chéile. An rud fós nuair a thosaigh an loiceadh Eh, bhí, bhí an, bhí na bainc ag cur leis, eh, mar bhí siadsan ar thóir airgid, ag glaoch na hiasachtaí seo isteach agus maith dom muintir Chorcaí na Dubs a chur os bhur gcomhair ach an fhadhb a bhí ann ná an comhlacht seo AIG, eh, eh, tá rudaí darbh ainm Babhtáil Mainneachtana Creidmheasa, Babhtáil Mainneachtana Creidmheasa, eh, Credit Default Swaps. Má theastaíonn uait riamh, ná creid aon rud a chloiseann tú ar an raidió nó léann tú ar na nuachtáin, ach má theastaíonn uait a fháil amach cén riosca atá ag tír nó comhlacht nó aon rud, breathnaigh ar credit default swaps agus an bhfuil an raon ag méadú nó an bhfuil sé ag éirí níos mó. agus má tá, tá, tá trioblóid ann. Em, so, so, so, eh, tá siad ardaithe don Ghréig i láthair na huaire, fadhb ollmhór acu arís. Em, ansin, eh, eh, fuaireamar amach go raibh an, an córas ag titim as a chéile agus ansin, bum, eh, bhí, eh, Ruán ag labhairt níos túisce maidir le tionchar an Stáit Aontaithe ar, eh, ar an, an, an, an, an chuaird nua in Éirinn. Bhuel, tionchar an Stáit Aontaithe, ollmhór acu ar an chóras airgid mar ligeadar do Lehman teip. Anois, an an rud faoi seo, níorbh é sin cúis, dála an scéil, go raibh trioblóidí againn. Ní raibh aon bhaint. Nuair a chloiseann tú polaiteoir ag rá, Ó, is mar gheall ar Lehman, ní mar gheall ar Lehman a bhí sé. Bhí ár gceann chomh simplí. Thug na hamadáin airgead amach ar ráta íseal, ráta úis ró-íseal, ní raibh an capital acu. Bhíodar ag cur luach €3.5, 4 milliún ar phortach i gContae an Chláir in ainm Dé nach raibh tríocha míle air ach nuair a theip ar Lehman ansin bhí eagla ar na bainc ar fad mar an rud is tábhachtaí sna seana laethanta an chaoi ina bhfuair na bainc a gcuid airgid, chuamar isteach, chuireamar ár gcuid taiscí sa bhanc agus thug an banc roinnt den airgead sin amach ar iasacht, rinneadar níos mó ar na hiasachtaí ná a thug siad dúinne agus bhí an-go breá. Ach eh sna caogaidí thosaigh eh eh eh margadh idir bhainc, sé sin a rá go raibh bainc ag tabhairt airgid ar iasacht lena chéile agus an rud a tharla, don chuid is mó ná go raibh bainc ag fáil an t-airgead seo go gearrthéarmach, thar oíche nó thar seachtain nó thar trí sheachtain, ar iasacht ó bhanc eile agus á thabhairt amach ar iasachtaí níos faide, dar ndóigh, ach toisc go raibh leachtacht sa mhargadh idir-bhanc seo, bhíodar in ann airgead a fháil óna chéile. Go breá. Theip ar Lehman. Ansin ní raibh aon bhanc sásta airgead a thabhairt dá chéile, mar dá dtabharfainn airgead go Citibank, céard má theipeann ar Citibank? Ní bhfaighidh mé mo chuid airgid ar ais. Mar sin bhí na margaí airgeadais calctha. Calctha. Agus is cuma liom faoi na margaí airgeadais, Sorcha, níl ann ach figiúirí ar leathanach. go mo leithscéal, figiúirí. Níl ann ach, ach an rud ná an tionchar a bhí ar an bhfíorgheilleagar. Agus toisc go raibh na margaí airgeadais calctha, ansin ní rabhadar in ann airgead a fháil chun iasachtaí a thabhairt amach do ghnólachtaí agus do dhaoine, agus ansin bhí an fíorgheilleagar calctha. Agus b'in, seo í an fhadhb atá ann, an géarchéim airgeadais seo, an tionchar atá ar an bhfíorgheilleagar agus ansin ní raibh daoine in ann, tá 'fhios a'm go rímhaith, bhíomar ag iarraidh gnó a bhunú in dhá mhíle is a hocht, dánlann ealaíona, téigh isteach go dtí banc agus iarr Iarr orthu iasacht a thabhairt duit chun áiléar ealaíne a oscailt in 2008 nó 2007. An rud faoi ná nach gcuireann sé seo isteach ar an fíorgheilleagar. Mar sin chonaiceamar nach raibh aon éadaí ar an impire. Anois an. Seo go bráth. Seo go bráth. Táimid i gcóras caipitleach. Grand. Tá comhlachtaí ann, grand, má theipeann orthu, cailleann siad a gcuid airgid agus dúnann siad síos. Ach an fhadhb leis seo, agus seo í kind of pointe machnaimh gur mhaith liom a chur os bhur gcomhair, an fhadhb leis seo ná an freagra, céard a rinneamar, céard a rinne rialtais ar ár son fud fad na cruinne. Agus an rud a rinneadar ná. Chuadar i gcabhair ar na bainc. Sna Stáit Aontaithe, go hoifigiúil chosain sé 700 billiún. Chosain sé 13 trilliún dollar. 13 trilliún dollar idir na hárachais agus chuile rud, tá figiúr níos airde curtha ag roinnt tráchtairí ar an rialtas, na bainc, dul i gcabhair ar na bainc. Níos mó airgid ná an méid a chaith na Stáit Aontaithe ar gach uile príomhchogadh inar throideadar. Chaith muide, mar a dúirt mé cheana, €100 billiún, de réir Patrick Honohan, gobharnóir, agus is féidir Honohan a thrust, gobharnóir an Bhanc Ceannais. An cheist atá agam, agus seo rud eile, cén fáth nach raibh agóidí ann? Cén fáth nach raibh agóidí ann? Bhí agóidí i gcoinne na dtáillí uisce. Bhí agóidí i gcoinne beartais déine. Tháinig na pinsinéirí amach ar na sráideanna. Chuaigh an fear seo ó Acla, is cuimhin libh é, chuaigh sé go dtí geataí Teach Laighean. Ní cuimhin liom máirseáil i gcoinne. an cinneadh seo a rinne an Rialtas, ar an 28ú Meán Fómhair 2007, dul i gcabhair ar na bainc. Níos measa fós, ní hé sin an peaca a rinneadar. Bliain níos déanaí chuireadar síneadh bliana leis. Agus chosain sé an t-uafás orainn. Cén fáth nach ndearnamar é sin? Nó b'fhéidir go bhfuil an t-ádh ar fad againn sa seomra seo, tá muid óg, tá muid, níl fadhbanna sláinte againn. Ach dá mba rud é go raibh tú ar tralaí i bpasáiste an ospidéil, dá mba rud é go raibh tú ag fanacht, ar theiripe cainte do do pháiste. Seo iad na rudaí, seo é an chaoi ina bhfuil an ghéarchéim airgeadais ag cur isteach orainn agus níl a fhios agam an é nach ndéanann muid an nasc idir na rudaí seo ach níor aithin mé cén fáth nach raibh Teach Laighean ag dó Cén fáth? Cén fáth go ndearna na Gréagaigh é agus nach ndearna muidne é? Anois, seo pointe eile nach dteastaíonn uaim dul isteach ann, go deimhin tá roinnt mhaith staidéir déanta air ach níl fhios agam cén fáth nach ndearnamar. Ar ais chuig an fear lenar thosaigh mé, Minsky. An bhféadfadh an rud seo tarlú arís? Bhuel. D'fhéadfadh sé. Déarfainn go dtarlóidh sé arís. Chun pointe nó dhó a dhéanamh faoi seo, rachaidh mé isteach sa leabhar a bhí aige agus do bhreathnaigh sé ar, do bhreathnaigh Minsky ar rudaí ó na tríochaidí ar aghaidh, abair, agus ó 42 go dtí na, 42 go dtí 66, bhí, bhí sé sách, bhí, bhí an, bhí geilleagar ag dul go maith. mar bhí an chuimhne ag daoine faoin spealadh mór faoi céard a tharla sna tríochaidí. Mar sin theastaigh leachtacht uathu. Mar sin theastaigh uathu airgead a choimeád. Bhí rátaí boilscithe íseal go leor, bhí fás eacnamaíochta ard go leor agus ní raibh, níorbh fhadhb, bhí dífhostaíocht go breá, ní raibh mórán dífhostaíocht ann. Ach ó 66 ar aghaidh Ó seasca sé ar aghaidh, an rud atá ag tarlú ná tá an, tá an, tá an timthriall borradh cliseadh seo ag tarlú agus is mar gheall ar an neamhchobhsaíocht atá á chur isteach ag an gcóras airgeadais isteach sa chóras ar fad, sa gheilleagar ar fad. Céard gur féidir linn a dhéanamh faoi? Nó an mbeinn dóchasach? Eisíonn McKinsey. Nach bhfuil saol brónach ann. Eisíonn McKinsey tuairisc faoi fiachais chuile bhliain nó chuile dara bhliain agus tá siad théis breathnú ar 46 nó 47 uaireanta théis tréimhsí mar seo agus an cuid is mó den am déantar fiachais a laghdú nó deleveraging. Níl sé tarlaí mórán an babhta seo. Tá leibhéal na bhfiacha ana ana ana ana ard go fóill fud fad na cruinne. Mar a dúirt mé libh tá tá leibhéal fiacha pearsanta gach duine sa tír seo is céad caoga fán gcéad den ioncam indiúscartha atá againn agus tá sé sin ardaithe daichead fán gcéad ó fiche dó dhéag. Mar sin. Céard gur féidir linn a dhéanamh faoi? Em. Roinnt againn, tá muid in ann maireachtáil gan cúntaisí bainc. Níl aon ghá againn le cúntaisí bainc. Cúntaisí Paddy Power, yeah, but cúntais bainc, no. So caithfidh muid maireachtáil le na bainc. Ní féidir linn fáil réidh leo. Ach, ach, tá muid i bhfad, i bhfad, i bhfad ró-éasca orthu. Seo. Grianghraf de Bill in nócha naoi ag síniú bhí acht ann darbh ainm Glass Steagal agus séard a bhí san acht sin nach raibh cead ag bancannaí trádála bancannaí bheith nascaithe le bancannaí infheistíochta nó roinnt dul i mbun roinnt gnó ar nós amhantraíocht agus a leithéid. Caithfimid i bhfad níos mó rialachán a chur i bhfeidhm. I bhfad, i bhfad, i bhfad níos mó rialachán. Déarfaidh tú liom go bhfuil Dodd-Frank ann sna Stáit anois. Sea, tá, ach níl sé curtha i bhfeidhm. Tá sé imithe tríd Senate, níl sé curtha i bhfeidhm anseo in Éirinn. Fiú níl aon rud, níl aon meicníocht réitigh bainc againn, bank resolution mechanism, níl sé againn. Céard a tharlódh dá rachadh na leaids ar ais go dtí Teach Laighean Oíche anocht ag lorg airgid? Cá bhfios? Cá bhfios nach dtarlódh an rud ceannann céanna, go bhfóire Dia ar pholaiteoirí nuair a théann siad i seomra le baincéirí níl, ní bheidh ach buaiteoir amháin ansin. Ehm, sibhse atá den aois áirithe, ba é seo an scannán, ní The Wolf of Wall Street, seo an ceann atá. Ehm. an ceann, an chéad cheann a bhí ann. Ba chóir dúinn níos mó, ba chóir dúinn eitic a mhúineadh do na daoine seo ar na scoileanna gnó. An-chuid scoileanna gnó, ní múintear eitic go fóill. Agus déarfaidh tú liom, Ah, Mac an Bhaird, silly, silly. Ní bhacfaidh siad le eitic, na leaids seo. Rud eile go gcaithfidh tú a dhéanamh leo, caithfidh tú iad a chur sa phriosún. Cé mhéad baincéirí atá imithe sa phriosún? anseo in Éirinn. Duine ar bith. Duine ar bith. Triúr ó Anglo but b'in, b'in rud éigin eile ar fad ar fad. Caithfear na bainc mhóra a bhriseadh suas. Tá na bainc rómhór. Caithfear iad a bhriseadh suas ar bhealach. Caithfear a bheith i bhfad, i bhfad níos déine orthu. Tá muid i bhfad, i bhfad ró-éasca orthu. Anseo in Éirinn tá fadhb iomaíochta ann. Níl ach trí bhanc fágtha. Agus chun, chun léiriú daoibh an, an, an, an fhadhb leis an easpa iomaíochta seo, 95% de na hiasachtaí nua a tugadh amach do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide, 95% agus sin é príomhfhoinse airgid gnólachtaí sa tír seo, ag dhá bhanc. Sa Bhreatain chomh dona céanna, 85% de na hiasachtaí ag ceithre bhanc. Agus caithfear. Caithfear níos mó cánach a chur orthu. Caithfimid a bheith i bhfad níos déine orthu. Chaitheamar céad billiún orthu. Shábháil muidne iad. Faic na ngrás ní bhfuaireamar agus beimid ag íoc go daor as ach caithfimid a bheith i bhfad níos déine orthu. Mar sin, níl fhios agam. Is féidir libh dúisiú suas anois agus go raibh míle míle maith agaibh.